tilankhule chichewa mkulu wa bungwe lija la macra walengeza kuti mwezi wa mawa april akuluakulu ogwira ntchito ku facebook komanso ku tiktok afika ku malawi kuzakhala ndi misonkhano ya kuti aunikire kuti zitheka kuti anthu ku Malawi adzithanso kupanga monetize zinthu zawo zimene amapanga post pa internet azitha kupanga monetize zinthu zimene amapanga post pa internet which is chinthu chofunika kwambiri ndi chinthu choti chitha kutithandiza kwabasi chitha kutithandiza kuti makontenti athu onsewa amene ali ku malawi tizitha kumapezako kena kake inde ndikudziwa kuti anthu sikuti amapeza zindalama mophweka iyayi komano at least amene the hardworking Malawian content creators should be compensated for their time and their efforts. And that is very, very, very important. mm. um, having said that tisaone ngati kuti zonse zili mbali ya facebook ndi tiktok ya i hope a macra akudziwa kuti boma lathu dziko lathu likuyenera kupanga zinthu zina bwino dziko kuti likhale lipange monetize likuyenera likhale ndi malamulo legal frameworks zogwirizana ndi facebook Facebook ijayo mukapita ili ndi ma terms machani malamulo akumene kuja akuyenera malamulo a dziko ndi malamulo a Facebook aja agwirizane so we need to have this legal framework number two we need to have the technical infrastructure technical infrastructure look i spoke chinese technical infrastructure ndi chani technical infrastructure zinthu ngati zimene zimathandiza anthu kuti mupange monetize akaunti yanu mwachitsanzo mumayenera mukhale ndi ma digital ids pa akaunti yakopo id ya digital yonena kuti can verify you okay tikhale nazo kaya anena kuti basi ndiye kuti anthu adzigwiritsa ntchito ma passport meaning kuti for you to kuti account iyodi ikhale yako ipa ipangidwedi pakhale ma documents a legal odziwika pa internet onena kuti akangoyika document iyi ndi iweyo chithunzi chako ndi iweyo tiyenera tikhale ndi ma legal ma digital id for identification number one number two banking infrastructure ku malawi paypal kulibe okay hey, eh, eh, paypal kulibe mabanki athu um, zoti za international banking izizi makhadi awawa Visa chansa apereka wamba because zinthu zimapita konsekonse so ifeyo mabanki so tikhale ndi mabanking infrastructure onena kuti anthu ma content creator aku Malawiwa akhale ndi chinthu chifukwa ndalama ija sikuti ndalama amakupasira kuti ndalama amakupasiratu ku banki ndalama amakupasira ku banki ndi banki ikhale ija yoti itha kumalandira ma dollars international eti kuti ndalama zija kukupasa unless munene kuti even even ametawo azayikise office m'malawi kuti azipereka pamakwacha which is very unlikely eti chabwino atati abwera choncho we still need mabanki onena kuti titha kutenga ma bank card athu aja kulumikiza ndi facebook kulumikiza ndi tiktok tili nawo dziko lathu likuyeneranso likhale eh, ndi chidwi kupanga zimenezi eh, last and very very crucial kukhala ndi ma address ndithu ndikuziwa MACRA they are pushing this anthu kumakhala chifukwa imakhala ndithu muyike address muyike makodi anu ma streets anu bwinobwino kuti iweyo should be udziwike komanso tax code Eh, a Meta a Facebook ndi kampani ya ku America imeneyi amakhala ndi misonkho ndiye aone misonkho ya ku Malawi income taxes chifukwa boma liyenera lizipezaponso ndalama anesta content yawo pa facebook apanga 200 dollars mwezi uno zenizene mwezi uno 260 260 dollars chabwino pa 260 dollars paja adulapo msonkho eti ameta atengapo kale commission yawo komano msonkho ndipereke tax ku dziko la malawi because I'm earning money i need to pay tax ndiye ndiyenera ndikhale ndi tax cha- chani code yonena kuti iwo aja azitolera ndalama zimenezi azipereka ku dziko la malawi kuti anthu anu apanga ndalama iyi ndi misonkho imene akutani tadula zonsezo dziko lathunso likuyenera likonzekere mbali yake so it's not like meta kungobwera meta yabwera ndiye basi okay okay okay so our country our government needs also to do the homework mbali yake right? padakali pano only rwanda rwanda yakwanitsa ndithu kubweretsa TikTok TikTok ku Rwanda you can directly monetise your channel ku Rwanda TikTok eti people in Rwanda can be paid uh, content through content eti uh, which is very good for Rwanda Facebook padakali pano ku Africa it's about 7 to 12 countries I think 7 hmm, kuli maiko ngati Ghana kuli maiko ngati DRC Congo kuli maiko ngati South Africa of course

ndiye we should be prepared we should be prepared much as we we are happy kuti tizimva zakuti tizipangira ndale tizikamba za ndale hey, eh, akutibweretsera mwakuti hey, eh, we need to know also kuti we have to do our part we need to do our part we need to be ready eh, takhala tikunena izi za ma id id imagine iwe munthu ufuna upange monetize content yako uzipezeka kuti id yako sinatulukebe ulibe id iyayi ndi use passport uzipezeka kuti ulibe passport you can't get passport koma uli ndi content ya bo koma ulibe valid passport ulibe tax number pin number yako pin yako tpin ulibe address ya bobo iwe n'kukhala ndi content ya bo and you should be prepared eh? zikangoyamba kutheka zomatenga content ya munthu wina kumayipanga post zonse zija zikupangisani ma accounts anu kukhala monetization kukhala disabled eh chifukwa tsopano kubweranso copyright eh copyright eh tidziwenso zimene zize za malamulo eh copyright video iyi ndi ya ndi ya uh, Bakili Muluzi TV content iyi ndi ya Bakili Muluzi TV copyrighted wina aliyense amene apange reproduce za content ya Bakili Muluzi TV ndiye kuti basitu inuyo monetization ya disabled komanso kapena mu content ija mu ndalama zonse zimene zizipita kwa Bakili Muluzi TV which is good which is good eh eti Ah, zabwino zabwino anyway all in all izi ndangonena kuti anthu tikhale tikhale aware chifukwa um, the meeting will come and i hope kuti the, the results will be the outcome will be positive and zitithandiza Eh, yeah ndimangopangira kuti you have to be, you have to be aware kuti what it takes kuti tifike pabobo because zikazabwera zinthu zija zosamabwerabe nde muzayamba kunena ah, mwakuti mwakuti mwakuti mwakuti yet yeah so I, i want us to be aware of these things cheers